Mamma mia. Ci iat a bolli u libru mannu chi fessit de iscri po tui mamma, is sentimentus de cosa prus manna. Po ddu ligi non diat bastai un'annu, ma puru una cantzoni podia cantai, e insandus dd'iast meritai amorosa cun bellus fueddus, praxilli e seriosa, de ascutai, chentza de baddai. In limba sarda cun rimas de poesia però tengiu prexeri e ti ollu nomenai. Femina specialli, de ammirai, de gosai, ca aici t'intendu accanta, prus mia. O mamma mia gioiosa, cara bella, tui m'asi postu in custu mundu, cun amori sinceru e profundu, po mei ses cumenti una lucenti stella. Mamma, esti sempri su primu fueddu, appena cumentzaus a chistionai, ddu scisi? Mi praxiat a ti imprassai, fintzas de candu fia piciocheddu. Nd'astai pèrdiu de notis de sonnu po m'achistiri a piciocheddu, non drommia, paria u dimonieddu, aici narat sa bon'anima de nonnu. E candu seu amanniau e cresciu, cant'oras astai passau de pentzamentu, deu in giru cun amigus, cuntentu, e tui scira, abetendi fintzas a obresci. Tui ses sempri atenta e graziosa, De ammirai, po sa meda passientzia, cun d-unu fillu de pagu cuscientzia, ses propriu una mamma gioiosa. In sa vida de piticca as trumentau, in sa famiglia nosta sa cosa de fai esti onnia dì no spacciada mai, ma s'affettu tuu po nosu no s'esti mancau. Immoi mamma est arribbada s'ora de ti setzi in d-unu scannu a pausai cun Deus e ti pregu no ti nd'andai, A pustis ti ollu lusingai beni ancora. Si intendit propriu ca custa poesia est scritta cun su coru. E poi, s'amori a intre u fillu e ua mamma forsis est s'amori prus mannu chi ci siat. E tenis arrexoni, sa mamma est sa cosa prus bella 'e su mundu, no feti poita ca ti portat a su mundu, ma poita ca t'achistit de sa prima ora chi ses nàsciu, de su primu minutu fintzas a candu ses mannu, fintzas a candu ast a essi coiau, fintzas a candu at a bivi. Ecco poita sa mama est sa cosa prus importanti de sa vida, prus importanti de totu, e quindi onnia persona po sa mama depit essi su puntu 'e riferimentu sempri po totu sa vida. E incapas candu si tenint fillus si cumprendit fintzas mellus s'amori chi una mama podit tenni po unu fillu, berus? E sicuramenti est diaici, poita ca candu seus piciocheddus non nci arrennesceus, poita seus prus sbentiaus, a pretziai is cosas chi teneus, ma manu manu chi cresceus nci arrennesceus a cumprendi su valori de sa famìllia, de su babbu e de sa mama, e in custu casu sa mama in particolar modu poita ca est sa chi t'at postu a su mundu e custu depit essi su puntu 'e riferimentu po totu sa vida insoma. Biu chi as iscritu u bellu libru chi si nat Proverbi sardi e modi di dire della marmilla e del medio campidano, publicau de Sandi Editore in su duemilla diciannoi, Legisi cancu bellu diciu chi cratzidi beni cun custa poesia.
U diciu chi poit cratzai beni cun custa poesia dedicada a sa mama, chi però in su stessu momentu poit fai arrivuru est, Is fillus sunt is mamas a piticus e is babbus a mannus. E spiegasiddu pagheddu cumenti mai. E sa motivatzioni poit essi ca is fillus a piticus sunt a sa tita de sa mama po cresci, e abarrant sempri acanta 'e sa mama po is cunzillus de onnia dì fintzas a candu diventant mannus no e quindi eccu poita ca suint de sa mama no feti su lati ma s'accostant a sa mama po podi cresci beni e cun is cunzillus de sa mama custu a piticus e a mannus suint de su babbu ma suint in su sensu ca sfrutant su babbu po is cosas chi ddi serbint de prus poita man manu chi su piciocheddu crescit Teit abisòngiu de dinai, teit abisòngiu de arroba 'e bistì, teit abisòngiu mancai de ua bicicleta, de unu motorino, de ua machina, e est oviu ca a cussu puntu si depit rivolgi a su babbu prus che a sa mamma, poita de solitu est su chi portat su dinai a domu. E prima fiat diaici diaderus, e ddu teis u antru diciu asuba 'e sa mamma e su babbu. E custu abarrat unu pagheddu prus Naraus prus tristu comente 'e diciu. Eja at essi, is cosas ddas apretzias de prus candu ti benint a mancai. Est tristu ma est sa beridadi, diaderus. Poita ca meda bortas, custu fadeu riferimentu a sa mama e a su babbu, ddus apretzia de prus candu ti benint a mancai. Deu sinceramenti ddus apu apretziaus candu fiant in vida puru, ma immoi ca non nci funt, mi ndi rendu contu de tanti sacrificius chi ant fatu po mei e po tirai innantis sa familia. Eccu poita ca Medas cosas ddas apretziaus de prus candu benint a mancai e no teneus cussa atentzioni chi meritat candu, in custu casu, funt in vida, ma no faendi riferimentu a su babbu e a sa mama, ma po tanti atras cosas prus materiali puru che de sentimentus cumenti in custu casu de amori versus su babbu e sa mama. Est cosa boa de donai atentzioni a is cosas chi si faint prexeri a is cosas e a is personas chi oleus beni. E u'antru diciu no nosi ddu teneis oi? Beh, u diciu dda serraus mancai cun d'u diciu chi pois fai alligru puru. E iat essi una giornada chentzi arrisu est una dì pèrdia. E innoi sa mama c'intrat meda poita sa mama si fait arri. E certu, poita ca passai sa vida o sa dì in custu casu in tristura no no fait meda praxeri. Eccu poita ca s'appigliu de sa mama, ma de su babbu, de is amigus, de fradis, de sorris, fait passai dìs alligras. E sa dì alligra specialmenti chi unu dda passat cun cancuna batuta o arriendi, siguramenti dda passat mellus, su tempus est passau mellus, poita sa persona chi est cuntenta naraus ca andat a si crocai cun d'unu sentimentu meda prus trancuillu e de paxi, rispetu a unu chi mancai bivit in tristura o cun problemas o cun saludi chi ddi mancat eccetera. Quindi eccu poita ca si serbit a passai una dì fintzas de tantu in tantu contendisì cancu contu e comunque alligra o arriendi.
Ispereus ca oi seus arrennescius a si fai arri a osatrus puru e a si rendi sa giornada u pagheddu prus arrica e prus alligra. Gràtzias po s'ai lìgiu custus dicius e po s'ai fatu arri e po sa poesia de oi. Gràtzias a osatrus de m'essi ospitau e a si biri a sa pròssima e si saludu a totus cun saludi. Deu bollat.